e hiwere nkụzi na ọmụmụ a ka e nwee ike kụziere ụmụ anyị ka esi asụ nakwa ka esi ede asụsụ Igbo n'ihi na achọpụtara na ọtụtụ ndị a mụrụ n'ala Igbo anyị ha anaghị ede asụsụ Igbo ha makwanụ ka esi asụ ọ bụ ya mere a- e ji sị ka amalite nkụzi na ọmụmụ a na ọgbakọ a mana otu ihe ị ga-aghọta bụ na onye ọbụla chọrọ ịmụ asụsụ ọbụla ga-ebido na mkpụrụ asụsụ ha nke bụ mkpụrụ edemede n'asụsụ Igbo ma ọ bụ gị kpọọ ya abịdị Igbo ma chetakwa o nwere ọtụtụ ndị na-anaghị anụ nakwa anaghị asụ ọ bụ ya mere ihe ọmụmụ a a ga-akụzi ya n'asụsụ bekee kụziekwa ya n'asụsụ Igbo ndewo Dịka a hụrụ n'ugbo ọcha a, edepụtala nke bekee which is ABC to Z. Lekwa nke asụsụ Igbo, a kpọrọ ya abịdị Igbo. Anyị ga-agụ ya ka onye ọbụla na-amaghị ka esi agụ ya nwee ike mụta ka esi agụ ya. E nwere A,

mana abịa na nke Igbo ọ dị iri atọ na isii which is 36 abịa o nwere ndị iche dị n'etiti nke bekee na nke Igbo abịa na nke a a ga-ahụta Q na X ọ bụrụ i lee anya na abịdị Igbo a ọ nọghị ebe a mkpụrụ edemede Igbo enweghị Q enweghị X mana abịa na nke bekee o nwere ọtụtụ ndị nọ ebe a

nke a dịka m kwuru na mbụ o doro anya na o nweghị onye na-amaghị o nweghị onye na-amaghị ka esi agụ nke bekee mana abịa na nke igbo a ga-eji agụ abụ ka anyị were abụ ahụ enwere a

We have it into two, the vowel sounds and the consonant sounds. Dịka m kwuru na enwere vowels and consonants, otu a ka ọ dị na abịdị Igbo. Enwere ụda ume a na-akpọ ya vowels n'asụsụ Bekee. Mgbochi ume a na-akpọ ya consonant. Ma echefukwala, abịa na abịdị Igbo enweghị Q, enweghị X. Mana abịa na nke Bekee, lekwa ihe ndị a niile enweghị ya n'asụsụ bekee ebe a ka anyị ga-akwụsị taa n'oge gara aga anyị lebara anya na mkpụrụ edemede igbo ma ọ bụ ị kpọọ ya abịdị igbo ma n'ụbọchị nke taa anyị na-aga ileba anya n'ụdị ya nke bụ ụda ume chetakwa na agwara m gị na e kere mkpụrụ abịdị igbo ụzọ abụọ nke bụ ụda ume na mgbochi ume mana ugbu a anyị na-aga ileba anya na ụda ume chetakwa na agwara m gị na a ga-akụzi ihe a n'asụsụ igbo kụziekwa ya n'asụsụ bekee ka ndị na-anaghị anụ nwee ike ghọta ihe a na-akụzi maka ya ndewo ndewo abịa na nkọwa ya abịa n'asụsụ Igbo dịka a hụrụ ụdaume ụdaume bụ mkpụrụ abịịdị ndị ahụ mgbe a na-akpọpụta ha na-enwe mgbochi nke ume dịka a hụrụ vowels some authors define vowel sounds as those sounds that are produced without obstruction of air from the vocal tracts

okay dịka edepụtara n'ụgbọ ọcha anyị ga-ahụ nkọwa ụdaume a kọwara ụdaume dị ka mkpụrụ edemede ndị ahụ na-enweghị mgbochi nke ume mgbe a na-akpọpụta ya meaning that there is no obstruction of air from the vocal tract just like explained in English abịa enwere ụdaume Igbo ha dị asatọ n'ọnụọgụgụ aga m akpọpụta ya ka ị hụ ka m si akpọpụta ya enwere a enwere e E nwere o, nwee ọ, nwee u na ụ. Ndị nke a bụ nke Igbo. Ha dị asatọ. That's eight in number. But the English vowels we have they are just five in number. We have the A, the E, I, O, and U. Ndịiche dị na Dị iche dị na ha abụọ bụ na nke a dị asatọ mana nke a dị ise. Ọ bụ na i lee anya na the English vowels, we see we just have only the one I, one O and one U. Mana abịa n'Igbo e nwere i, bịa nwee ị, e nwere o, nwee ọ, e nwere u, bịa nwee ụ. Nke a ji atọ, that's three, karịa nke a. Mana abịa na ụdaume Igbo, e kere ya ụzọ abụọ. Nke bụ ụdaume mfe na ụdaume arọ edepụta ya dịka m kọwara na dịka m dere ekere ụdaume Igbo ụzọ abụọ ha bụ ụdaume mfe na ụdaume arụ abịa na ụdaume mfe enwere a ị ọ ụ abịa na ụdaume arụ enwere e i o na u abịa na ndịiche dị ya dịka m depụtara nga ndị a bụ ndị otu a ị lee ọ bụ a bụ ihe mbụ ị ga-ahụ nga abịa na nke a akpọrọ ya ndị otu e e bụ ihe mbụ ị ga-ahụ ọ bụ ihe mere e ji dee ya ndị otu a na ndị otu e ma ọ bụ gị sị na Ụdaume ndị a ha bụ ndị mgbasa mana ndị a bụ ndị ororo ka m kọwara gị abịa na ụdaume ndị a kpọọ a lee ọnụ m a ọ gbasara agbasa dịka m kọwara ndị niile nọ nga mgbe ị na-akpọ ha ọnụ gị na-agbasa agbasa karịa mgbe ị na-akpọpụta ndị a anyị ga-ele ya ugbu a a ọ bụrụ na ịkpọ a ọnụ gị na-agbasa agbasa mana kpọọ ee ọnụ gị na-agbatụ ororo ọ na-agbasacha dịka nke a otu a ka ọ dị na ị na i ọnụ gị mechitụrụ emechitụ na nke a ọ gbatụrụ ororo karịa nke a abịa na ọ otu a ka ọ dị ya na o ịkpọ ịkpọ o ọnụ gị gbara ororo mana ma ị kpọrọ ọ ọ gbasatụrụ agbasa abịa na otu a ka ọ dị na ụ ya na u ọnụ gị gbara ororo na nke a ọ bụ ihe mere na ịkpọ ya ụdaume mfe ndị a ugbu a ịkpọ ha ndị otu a ma ọ bụ ị kpọọ ha ndị mgbasa nke pụtara na mgbe ị na-akpọpụta ha ọnụ gị na-agbasa agbasa abịa na nke a ma ị kpọọ ya ụdaume arọ ga-akpọ ya ndị otu e ma ọ bụ ndị ọnụ gị na-agba gịnị ororo abịa otu ihe ị ga-aghọta na ụdaume igbo bụ na ha na-amalite mkpụrụ okwu igbo ma kwụsịkwa ya ka anyị lee ịma atụ ịma atụ ka e were otu ụdaume nga e nwere a ka e dee a gbakwunye ya ka a gbakwunye ya d gbakwunyekwa ya a ọzọ a ga-enwe ada ada bụ aha mmadụ ọ bụrụ na e were ka e were ihe dị ka e gbakwunye ya l na e ị ga-enweta ele otu a ka ọ dị na ndị a niile mgbe ị were ha chetakwa na m sị gị na ha na-amalite mkpụrụ okwu Igbo ma kwụsịkwa ya ọ bụ otu ihe ị ga-aghọta na ụdaume dịka m kọwara na mbụ akọwala ihe ụdaume Igbo pụtara ha bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ na-anaghị enwe mgbochi nke ume mgbe a na-akpọpụta ha agwara m gị na ha dị asatọ n'ọnụọgụgụ ma a bịa n'asụsụ Igbo mana a bịa n'asụsụ bekee ha dị ise sọsọ agwara m gị na e kewara ya ụzọ abụọ nke bụ ụdaume mfe na nke lekwa ha cheta na ha na-amalite mkpụrụ okwu Igbo ma kwụsịkwa ya ndewonu ndewo Dịka m kọwara ihe niile mgbe ọzọ anyị na-aga ileba anya na mgbochiume dịka m kọwara gị anyị ga na-eme ya na nke na nke ka onye ọbụla nwee ike mụta ya ka ọ dị